Salut les abonnés de Bonwara City, Bonwara City Kanubagaw, aw bisimila an ka don o don plateau kan n'o ye plateau des stars ye. Bi artiste comédien dɔ b'an bolo. Ah, bon an t'a fɛ sisan an k'a fɔ ale ale de ye comédien ka wura ye. A bɛ s'a ka koɲɛw na, mɔgɔw b'a fɔ k'u t'a fɛ mais u b'a lajɛ.

Ni jarabi bɛ ɲɔgɔn ye sa aw fana a bɛ taa don n'a ye surun ni cɛ wɔɔrɔ ko sago ayi ne ma jarabi ko dɔn i yɛrɛ don ko basi t'i la basi foyi tɛ n na lafiya ni fɛnw dɔɔnin i y'an ka wele jaabi a diyara n ye trop dɔnku an tɛna ko mɛn i bɛ se k'i tɔgɔ fɔ an ye n tɔgɔ lamini samakɛ mɛ mɔgɔ bɛ n wele Claba Claba yɛrɛ sɔrɔla mun fɛ clack back Clack back.
Yeah.
O kɔrɔ?
Clack back ye fɛn Ja Rule ka Ja Rule de tun ka di ne ye quoi, Americain ka Ja Rule, a ka son dɔ tun bɛ yen ko clack back o son de tun ka di ne ye, n tun b'a kɛ radio la, n b'a da n kan na, n bɛ yaala, là Claba nacogo filɛ nin ye, mɔgɔw ye n wele clack back de tun don mais u y'a kɛ Claba Claba Claba ka sɔrɔ c'est clack back. Ah ok donc muso b'i bolo den b'i bolo wa? Non, den tɛ n bolo, ne kɔni b'a dɔn muso tɛ n bolo, den tɛ n bolo, je suis libre.

ee i ye kalan kɛ non n ye kalan kɛ mɛ n danna quatrième année la
i tɛ ka maloya k'o fɔ quatrième année ouais parce que suɲɛli diyara n ye ni kalan ye quoi cogo di mɛ mami e yɛrɛ b'a dɔn ne tun ye zonkɔrɔ fɛn foyi t'i la i tɛ mun dɔn
donc e b'a fɛ ka zonkɔrɔya in yɛrɛ de i b'a fɛ k'a kɛ sangawuli de ye quoi mɛ sangawuli tɛ ne ye zon de ye c'est un ancien e zon de c'est un ancien voleur hali sini mami ne bɛ suɲɛli kɛ mɛ suɲɛli kɛcogo de bɛ yen i ka sonyali yɛlɛmala sonyali kɛcogo ye mun ye i bɛ t'a sɔrɔ sa e ni ne bɛ bɔ tuma dɔw la i bɛ t'a sɔrɔ ne bɛ ka pɔrɔtɛ la dɔrɔmɛ mugan ubiyɛn dɔrɔmɛ tan ne b'a ta a ka di ne ni kun yɛrɛ de olu fɛn ninnu kuwa n tɛ caman ta musaba b'a dɔn o n tɛ caman ta ne tɛ caman ta kɛmɛ warimisɛnnin ninnu kuwa k'a suɲɛ dɔrɔn ten de fait que ça me fait plaisir kuwa olu fɛn ninnu kuwa Ee wala ye oke dɔnku sisan sanni an ka taa question bakurubaw yɛrɛ kɔnɔna la ko ni dibilan donna i la pendant 24 heures journée kelen wa e bɛ mun de kɛ
ne bɛ saya ɲini k'a ye de ka saya ɲini k'a ye i m'a fɔ ni dibilan donna n na tile kelen kɔnɔ 24 heures ne bɛ saya ɲini fo ne ka saya ye
Ahan. I m'a ye ne bɛ saya ɲini fo n ka saya ye quoi parce que o de bɛ kɛ n ka objectif fɔlɔ ye Mais e bɛ ka saya ɲini mun na sisan? mais mun b'a to a b'an faga parce que diɲɛ ka di trop mami diɲɛ bɛ cogo min na diɲɛ ka di trop mami ne selen de Amérique ne y'a dɔn k'a fɔ diɲɛ ye fɛn min ye quoi saya man ɲi waso dabila sa ameriki ko in na non mami waso tɛ o mhm. ni mɔgɔ taara fɛn min na i taara ça fait combien d'années ne bɛ taa ni ne san naani ni ne san naani de ne bɛ taa mais e bɛ taa cogo di jɔn de bɛ wari d'i ma i ka taa ne bɛ taa e jɔn bɛ wari di yan wa e n ka sponsor wari di yan grâce à youtube aussi olu de bɛ wari di yan n bɛ taa n bɛ taa projet kura ni fɛnw kɛ yen nɔ ko de i kɔni ɲɛ bɛ ne fari yɛrɛ kɛ cogo la i b'a dɔn k'a fɔ ne ni yan man kan dans les normes i ye amerikɛn den de voilà ko n'a kɛ cogo don komi yan nɔ arapɛriw ma fɔ ko chaîne don n'o kɛra n b'a yir'u la n ko ne ye wulu ye quoi chaîne de man d'u ye ninnu i b'a f'u ɲɛna ninnu ka sɛni bi wɔɔrɔ wɔɔrɔ ta minnu bɛ feere butigi la kelen tɛ dɛ minnu bɛ n kan na olu ye vraiw ye
mami sɛniw yɛrɛ ye kelen ye i t'a biri cogo la yɔrɔ kelen tɛ mɔgɔ joli bɛ don yan n'u ka sɛni ye dɔw yɛrɛ ka sɛni fɛn ressort bɛ tigɛ ka bin yan
mais claba waso ka d'i ye dɛ waso tɛ mami ni ala ye fana ye mun di mɔgɔ ma a y'a d'i ma ne tɛ waso mais ni ala ye mun di mɔgɔ ma mami anw sɛgɛnna yann'an ka nin yɔrɔ in sɔrɔ fɔlɔ mami an ye fantandenya kɛ trop ka garibuya kɛ ka suyɛliw kɛ ka taa kafe ni fɛnw feere ka taa mɔniw feere kamerun ka tila ka segin ka n'i faso la ka n'i imposer o de kama ne ko kuma dɔ la n ko mali comédie roi a bɛ mɔgɔw dabali ban ne de kɛra fɛn bɛɛ fɔlɔ fɔlɔ ye mali la comédien fɔlɔ ka na k'i imposer ka bi tɛmɛ bɛɛ la youtube kan comédien fɔlɔ ka na k'i imposer facebook la ka taa kɛ deuxième après siriki mhm. ka tila tuguni mun wɛrɛ bɛ yen tuguni ka mobili d'u ma cinq ans kɔnɔ ka stade ta comédien fɔlɔ i kelen ka video de fana bɛ million de vues kɛ ka caya

O t'i somɔgɔw fɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ta ka t'u sigi teleso la sɛgɛn in pti kɛ bi i la koma se la kɔmimdi ya sisan pti pata pti pata i lafɛ tli to i lafɛ tli to ni sarayara bi maa si kana taa k'u bɛ taa deba sigi kan n'i y'a sigi ka yara bin ta yafa ye parce que mali bɛ se fɛn i salen kɔfɛ ma ne bɛ nin fɔ min na bi n'a fɔra ko mali kɔnɔ u bɛ manamana u b'u ka tufe kirika bɛɛ di mɛ turufɛma de ka di ne ma i bɛ se k'o faamu
mali p tɛ mali la qu kuwa i bɛ mɔn jɛnɛba bɛ jɔ

cɛ maliyɛn kan ka mɔgɔw respecter dɔɔni kan k'i bonya ayi u man ka ne bonya i bɛ ne bonya jagoya don mami ne ka bonya jagoya de i b'a dɔn n'i ma ne bonya ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ bonya n'i ma ne bonya ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ bonya i bɛ ne respecter jagoya n'i ma ne respecter dɔ wɛrɛ kama i bɛ ne respecter en tant que n ka fanw bɛ ka wari ladon n kun en tant que claba de don i b'a bonya jagoya parce que ne bɛ n diya i b'i diya sur tous les plans a claba belebeleba e bɛ ne bɛ yala mun kɛ e bɛ artiste jumɛn mali la k'a bɛ taa kɛ an b'o de fɔ i bɛ voyage min kɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ min sigilen don dɔrɔn a bitɔn bɛ digi a bɛ taa n bɛ wuli n bɛ taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ mais n bɛ taa n bɛ taa video kɛ mun kan n bɛ taa kɛ mali de kama kɔfɛla la bi bɛɛ ko claba mali la e ye kuma dɔ fana fɔ rectification ko mɔgɔw t'a fɛ mais a ka video b'a lajɛ o ye manamanakan ye dɛ palais fara ni mɔgɔw t'i fɛ mɔgɔ bɛ taa palais la
ɛ bon maliyɛn b'a fɔ k'a t'i fɛ o f- a b'i fɛ o fɔ n bɛ fɛ ka fɔ de la i kana ala deli maliyɛn ka k'i fɛ yɛrɛ ni maliyɛn kɛr'i fɛ dɔrɔn n'i ba tɛ o ye problème de ye maliyɛn ma dɔn k'a b'e fɛ wala a b'i faga maliyɛn k'a fɛ k'i faga de maliyɛn tɛ mɔgɔ min fɛ o b'o de fɛ maliyɛn ye sens contraire de ye quoi an ye artiste jɔ u bɛ boli boli nɔfɛ i karisa ka d'an ye karisa ka di u b'u ka misigininw snap u b'a fɛ mais u bɛ taa min u tɛ taa yɔrɔ si u bɛ se fɛn kelen min na appel b'a allô e ala karisa e ko ka di ye sa ala k'an tunu e karisa walayi bi don o don an bɛ tile bɛɛ ban k'i ka fɛn lajɛ ala muso la koyi voilà k'i wele k'i dagolo ja u bɛ dagolo ja tɛ mais très généralement n'a bɔra o la ma bi foyi de tɛ u bɛ se ka mun kɛ tuguni quoi i ka concert kariya kisɛ kelen i don't know man voilà an ka taa ni question tɔ ye tan ni fɛnw ok i ka comédie daminɛ na i y'a fɔ i ye difficulté minnu kɛ mun nan'i encourager ka don comédie kɔnɔna la parce que n bɔra don la n sigilen n tun bɛ to ka n sigilen kamerun o y'a sɔrɔ fɛn kongo o y'a sɔrɔ n tun bɛ kafe feere ni kafe feereli yɔrɔ kafe feerela très général olu bɛ tila baara la joona anw bɛ tila très généralement 11 heures wagati ninnu an bɛ taa so ne tun bɛ comédie video de k'a la quoi mm. ne ye mali comédie video k'a la ne bɛ sɛgɛtɔ ne bɛ yɛlɛ quoi yɛlɛbugu ni fɛn ninnu mm. n ko mais n ko tu sais que n tɛ se ne ye comédie la n ko parce que depuis ne fitinin ne bɛ se ka mɔgɔw layɛlɛ n ko mun na ne tɛna imposer mali la n'o ye mm-hmm. ne filɛ ka n toli la ka vol ta san ka na mali la ka essayer n nana n taara n sera rasim cam ma rasim cam ye ander wele ander ni koma u ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ye n ta n taara yɛlɛbugu la mm-hmm. n taara fɔlɔ n taara fɔlɔ n na don fɔlɔ n nana n yɛlɛla scène sanfɛ mɔgɔw wele ee nin lalomaba in de don ayi an bɛ nin dɔn nin rappeur kɔrɔ de ye nin se foyi la aw nana nin lagalagatɔ in ye yan i m'a fɔ i b'olu bɛɛ kun quoi i m'a fɔ mais après aujourd'hui o lagalagatɔ kelen tun bɛ scène sanfɛ n'u bɛ k'a fɔ dɛ o lagalagatɔ kelen de sigilen filɛ nɔ o lagalagatɔ kelen de kila tun ka trône in ta o lagalagatɔ kelen de filɛ ka taa diɲɛ ɲɛfɛ tan n'i kun ko ne ma ko ne bɛ ameriki visa sɔrɔ ne ma ko nkalon don
tellement que a tɛ se ka i m'a fɔ mɔgɔ a tɛ se ka don kun na quoi mais ne taara yɔrɔ dɔw la bi ameriki amerikaw yɛrɛ bɛ san kɛmɛ kɛ ameriki u tɛ se yen mais ne taara ɔ
ok donc san euh, nin bɛɛ ça fait six ans i y'a fɔ i ka kuma dɔ kɔnɔ k'i bɛ comédie kɔnɔ yeah. donc euh, a kɛra passion de y'i la sisan

i m'a fɔ ma ne bɛ yɔrɔ min na sisan sisan mami hali ni ne tora tan youtube bɛ commencer ka ne ka famille sara hali ni n sara tan youtube bɛ ne ka famille sara wa i b'a fɔ maliyɛn ni n sara n kana maa si ye ka n ka foto publier i b'a fɔ maliyɛn ni n sara n kana mɔgɔ si ye ka n ka video publier mɔgɔ mɔgɔ i tɛ n fɛ k'a fɔ n salen k'i bɛ taa rip sɛbɛn k'a kun man di n ye quoi mais k'a ka saya digira n na yarabi n t'a yafa i ye maliyɛn ka baara i salen k'i foto ta k'a publier réseaux sociaux fan bɛɛ i salen ka taa teleso la ka taa débat sigi i salen ka sɔrɔ ka taa i sukoya kɛ yɔrɔ ka taa kɛ kasiye ye ka sɔrɔ mun kun ɲɛnama man d'i ye yarabi n'i fana sara ala k'i don jahanama la parce que ne tɛ donna hypocrite denya vie ye mali yɛrɛ kɛra hypocrite denya vie yɔrɔ de ye quoi maliyɛn t'a yɛrɛ fɛ quoi maliyɛn t'a yɛrɛ fɛ an bɛ sa ni cogoya nin na quoi i b'a dɔn walayi bilahi maliyɛn b'i kɛ cogo u bɛ sa u bɛ sa tuluki lanpan bɛ sa cogo maliyɛn bɛ sa ten patirima k'an t'an yɛrɛ fɛ quoi e m'a ye jamana bɛ ka segin kɔfɛ cogo min na e m'a ye tile b'an kan cogo min na e m'a ye énergie b'an kan cogo min na i b'a dɔn ala ka ɲangataw de bɛ ka bɔ mali la quoi de fait que ɲangataw an yɛrɛ bɛ ka mun da an yɛrɛ damaw kan dɛ ala bɛ ka tile fana de jigin an kan pour que an k'a faamu an bɛ ka gɛlɛya mun kɛ an ŋaniya bɛ cogo ala b'o président de d'an ma kuma bɛɛ i b'a la kɔsi mali bɛ président o président sɔrɔ dugu o dugu bɛ yen i b'a sɔrɔ i ŋaniya bɛ cogo ala b'o dugu président de ta k'a d'i ma o ye tiɲɛ ɛɛ donc e bɛ se ka nin i bɛ baara min komedi kɔnɔna la sa gɛlɛya ye jumɛn komedi in gɛlɛya ye jumɛn gɛlɛya ye baara mun ye mama e bɛ caman don a la o i bɛ idée ɲini i bɛ idée développer n'i ka mɔgɔw ye kuma dɔ bɛ kɛ i bɛ t'a sɔrɔ i kelen bɛ so kɔnɔ souciw b'i kan i bɛ ka miiri i m'a faamu wa hamina kow ka ca o de kama mɔgɔ b'a fɔ ko claba tɛ muso furu mais mɔgɔ caman t'a faamu à un certain niveau comédie kɔnɔ surtout ne ye comédien artiste de ye parce que n ye dɔnkilida daminɛ mami à un certain niveau n'i sera yen nɔ n'i ye muso furu i muso ka problème b'i kan i den ka porobilɛmu b'i kan muso ka famille ka porobilɛmu b'i kan i ba n'i fa ka porobilɛmu b'i kan dina kuma bɛ caya fan bɛɛ mami pour que k'i da hali k'i lafiya i si so kɔnɔ kuma la i tɛ se inspiration yeli ka gɛlɛn inspiration yeli bɛ gɛlɛya i b'a kala i b'a lakɔlɔsi i bɛ jigin o de kama i ma niveau minnu sɔrɔ fɔlɔ i b'a ɲini k'olu sɔrɔ fɔlɔ après i bɛ muso ta ko ne muso ko tɛ porobilɛmu ne fan fɛ o sege dɔ bɛ yen kɛ muso joli bɛ ne ka di minnu ye mami mais hali ni ye ne ye aa k'ale ka di mun ye ale ye bulon fila ye mami ne yɛrɛ ka page ka muso hakɛya b'a kungo fɔ ne t'a da dɔn i se ka bɛɛ répondre mami ne bɛ niveau min na bi n'a fɔra e yɛrɛ ko musoko bɛ ne da musoko bɛ ne la e yɛrɛ tɛ da a la n bɛ ko ka jɛ n bɛ parfum kasa duman fiyɛ n bɛ pari muso fɛn damadɔ de bɛ muso minnu fɛ ko ka jɛ ka pari ka ɲɛ i kasa ka diya o de ka di muso ye en même temps i ka se kuma la i bɛ se o la

nizeriya de ka caya nizeriya ka misikiw i bɛ t'a sɔrɔ u bɛ komedi minnu k'a kɔnɔ i b'a ye k'a lajɛ zɛsini kelen dɔrɔn ne bɛ ka fɛn sɔrɔ ka bɔ a kɔnɔ ok donc a ka d'i ye ka to nin métier in kɔnɔna la a ka di n ye ka to yen komedi artiste kɔnɔna la parce que déjà n bɛ fɛ ka mali misiki fana lase niveau la i n'a fɔ n ye n bɛ ka komedi la avancer cogo min na misiki ninnu man ɲi dɛ i m'a faamu wa parce que mɔgɔ bɛ ɲinɛ mun kɔ komedi claba nana ka na komedi imposer cogo min na mɔgɔ bɛ ɲinɛ mun kɔ vulgaire don il est trop bête tan tan tan mais c'est ça parce que n nana imposer n'o de ye ne nana imposer ni fanga de ye n nana imposer ni vulgaire vulgaire gamu de ye donc ne tɛna se k'o bila kɔngɔ ka ne faga ka sɔrɔ ko e ka appel kama k'i ko ka di n ye o je peux pas faire ça
donc ah, ni komedi kun tɛ e kun bɛ na metiye wɛrɛ jumɛn kɛ ni komedi kun bɛ kun tɛ mhm. i kun b'a bil'i kunna don n'a nata i b'a mɛn ko u ye zon jeni pilasi kɔrɔ la pinɛ la u ye artikili trois cent quarante wa jumɛn de u b'a fɔ cogo di i bɛ taa sɔrɔ u y'o kɛ dɔ la pilasi kɔrɔ o kun bɛ kɛ ne ye parce que ni fɛn kun tɛ foyi kun tɛ ne bali sonyali la n'aritisiya kun tɛ u bɛ dɛlɛ e tɛ se ka boli yɛrɛ non e fana bɛ ɲinɛ mun kɔ mami e ɲɛ bɛ ne la cogo min ne tɛ ten tuguni mami ne bɛ sport k'i b'a ko fali mami ne ɲɔgɔnna cɛ ka dɔgɔn dɛ e cogo di mami ko ne ye complet de ne bɛ cogo cogo ne bɛ ten i hakili bɛ mun na o don awɔ ne hakili tɛ foyi la dɛ n tɛna foyi don ah. n tɛna foyi don ne hakili la ok i ni comédien artiste tɔw ka relation bɛ cogo di comédien aritisi tɔ bɛɛ n'a bɛɛ ka di n'a bɛɛ ka di porobilɛmu tɛ ne fan fɛ bɛɛ b'i n'a fɔ ne yɛrɛ ka mɔgɔw i m'a faamu ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ la ni mɔgɔ tɛ foyi la bɛɛ b'i n'a fɔ n kɔni tɛ taa mɔgɔ fɛ ala ko tiɲɛ n tɛ taa mɔgɔ fɛ yen mɛ mɔgɔ tɔw n'u bɛ ɲɔgɔn wele ni Kante bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni mɔgɔ caman fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ baro ni fɛnw kɛ an bɛ ɲɔgɔn bilasira i m'a faamu mɛ ne ka bɔli ba ti ten parce que tu sais très bien que n'i bɛ bɔ kojugu i bɛ nege bɔ maliyɛn na maliyɛn tɛ aritisi fɛ bɛ mun ye kuma bɛɛ chaque fois n'i tɛ boîte kɔnɔ i bɛ restaurant ou i bɛ maki dɔ kɔnɔ ou i bɛ palon palon na gulɔtɔ min na yɔrɔw la yɔrɔ maliyɛnw t'o fɛ u bɛ Beaufort den kelen bɛ san ka d'i ma i b'i sigi arobasi kɔnɔ k'o min i b'a ye k'a fɔ a ma nɔgɔn o ye bamu de ye

ko Beaufort ni
laban wala e ka jugu ne kɔnɔna juguya dɛ ko munna i ni comédien tɔw tɛ tourner i ka équipe de b'i dan ma tout le temps i ni musow de bɛ ɲɔgɔn fɛ i ni i ni minnu y'a daminɛ depuis le début munna i ni artiste ɲɔgɔn tɔw minnu i ni minnu bɛ catégorie kelen i n'olu tɛ video tourner ka caya
kategori kelen cogo di ne ni mɔgɔ kelen voilà n'o de ye kategori kelen ye kategori tɛ ne la i b'a dɔn mun na ne ni tɔw ne ni tɔw tɛ se ka video tourner mun na parce que j'ai pas trop temps ba tɛ ne bolo quoi temps ba tɛ ne bolo puis encore mali kɔnɔ fana artisiya fréquentation a ma nɔgɔ artisiw ni ɲɔgɔn cɛ fréquentation a ma nɔgɔ quoi a tɔgɔ tiɲɛ ka bon a kunnadali ka ca a lagosi ka nɔgɔ dɔw dɔw a lagosili ka nɔgɔ a ko la puis dɔw b'a dɔw dɔw tɛ se k'i ɲɛ k'i ɲɛ guwa ɲɛ guwa dɔw ɲɛ guwa u tɛ se ka manamanakan dɔ f'i ye mɛ à travers le tournage u b'u profiter ka manamanakan dɔw f'i ye à travers de quelqu'un u bɛ se k'u profiter ka manamanakan dɔ f'i ye c'est pour cela que

o kɔfɛ activité ba tɛ yen activité ba tɛ à part mhm. tournage ni fɛn parce que t'i s'a fɔ i bɛ an ka parce que ne bɛ tournage kɛ chaque chaque chaque chaque chaque a tɔgɔ chaque semaine mhm. ne bɛ tournage kɛ chaque semaine ne b'a kɛ mun kama mhm. parce que tournage b'i n'a fɔ ne ka baara de parce que en tant que bɛ ka vidéo tourner YouTube bɛ wari d'i ma en tant que tu arrêtes YouTube s'arrête i m'a faamu wa o de kama jamais kana sɔn ka temps di baara ma quoi o de kuma dɔ la ne bɛ vidéo réserver fo vidéo bi saba kuma dɔ la fo vidéo bi naani ka sɔrɔ réserve bɛ ne bolo en cas don min ni sara dira vidéo tɔw bɛ se ka bila quoi okay. donc e b'i ka saya envisager quoi non n b'a dɔn parce que ɲɛ bɛ ɲɛ bɛ ko natɔla la quoi o de kama ɲɛ bɛ maliyɛnw na fana u bɛna kasi min kɛ n bɛ k'o de ladi n bɛ k'u ladi de sisan maa si kana taa kasi su nɔfɛ parce que maliyɛn ka baara de ye ee wala a yɛrɛ kun y'a ka saya fɔ n y'a fɔ dɛ a f'u ye k'u kana kasi bibi na mali bɛ cogo min na mɔgɔ bɛ yɔrɔ mali bɛ mali bɛ niveau min na bi insécurité bɛ dugu kɔnɔ bɛɛ b'i sigi n'a ka saya ye peut-être si tu es bête bɛɛ bɛ se ka sa sisan i bɛ taa sɔrɔ i bɛ bɔ gɛrɛn na sisan i natɔla ni dɔ ye dɔ b'a dɔn k'i bɛ nin mobili nin kɔnɔ u mago bɛ jeton fini dɔ u bɛ taa ka marifa dɔ ci i la i ka portefeuille nɔfɛ ou i man di i dimiya bɛ dɔ la u bɛ susɔ mali hali yɛrɛ bɛ ka taa niveau min na bi hadamadenw bɛ ne ka marifa ta ka banu bila ka ɲɔgɔn faga o de kama i b'a bila i kun na i b'a dɔn ne yɛrɛ don o don wuli n b'a bila n kɔnɔ n bɛ se ka sa nin don parce que ne bɛ yala ni ni de ne ni de bɛ n bolo ka yala mm. parce que n'i y'a yira ne la k'i mago bɛ ne ka fɛn na n b'a yira ne bɛ n ka saya préférer ni n ka fɛn dili ye.
Eh, ko tilaba ye silamɛya. jɔn de y'a question posé.
donc lɛgɛ min bɛna ne bugɔ. a fɔ a ye ko n ye catholique de ye.
katoliki fana ye jumɛn ye kerecɛnya mhm, i b'a fɔ a ye donc k'a ye kerecɛn de ko parce que k'e bɛ video minnu kɛ parce que an ka karamɔgɔ dɔw an tɛna karamɔgɔ tɔgɔ fɔ mhm. mais a tigi ye débat sigi ko anw de bɛ ka mali éducation tiɲɛ donc plus généralement k'u ka dɔ bɛ yen nɔ k'o bɛ video kɛ ko n'o ye video kɛ ko fo bɛ telefɔni minɛ ka t'u bobara mhm. lamaga lamaga lamagali la donc ne yɛrɛ ɲininka ale b'a ye cogo di bon an bɛn'a tigi yɛrɛ an bɛ ɲininka n'a sɔrɔ e hakilinata ye min ye i b'a dɔn ko karamɔgɔ ye ne ka fan de ye parce que ne sa ne t'a dɔn i bɛ se k'o lɛkɛ i bɛ se k'o bobara lamaga dɔn cogo di n'i ma o visionner kelen n'i kelen i ka so kɔnɔ parce que mɔgɔ de tɛna n'a kɛ misiri kɔnɔna mais n b'a dɔn karamɔgɔ ye ne ka fan de mais n tɛ jigi a la fana quoi u ye dɔ fɔ e fana ma o ko aw ka question ninnu k'aw bɛ mun poser tan ko aa ko i cɛ ko siɲɛ joli ka da siɲɛ bɛ ta u y'o bɛɛ fɔ mami yan'u ka baga anw ma karamɔgɔ bɛ mun na dugu kɔnɔ u yɛrɛ b'a dɔn karamɔgɔ k'a to an ka lafiya sa u k'a to an ka baara kɛ u bɛ olu bɛ kilipu joli lɛgɛ u ka so kɔnɔ u bɛ filimu joli lɛgɛ u ka denbaya bɛ filimu joli lɛgɛ ko anbaraseliw bɛ ka k'a la karamɔgɔ bɛɛ tɛ dɛ mais bi mali karamɔgɔ mun jogo ka jugu karamɔgɔ denmisɛnnin foyi tɛ mun jogo ka ɲi
k'i ka video kɛlɛ ko pɔrɔno parce que u b'a lɛgɛ de karamɔgɔ denmisɛnninw bɛɛ pɔrɔno lɛgɛlaw de o denmisɛnninw tila bɛɛ a tila bɛɛ presque n ma cɛkɔrɔba ninnu fɔ dɛ karamɔgɔya banna a mɛnna an selen lo stade min ma hali karamɔgɔya u y'a moderniser hɛrɛ kilasi bɛ karamɔgɔya la hɛrɛ kilasi bɛ waajuli la bi yan kɛlen ko a kɛlen ko Mali rapu sisan lama n'o ka jugu n'Iba ni Gaspi ni Tal ani KJ bezi dɔ ka di karamɔgɔ ye a man di mɔgɔ ye karamɔgɔ don f'u bɛ haba haba bezi nɔfɛ facebook kan o karamɔgɔya ni bezi y'o ye min karamɔgɔba jojoli bɛ mali la k'u dalen bɛ burusu kɔnɔna la an bɛ mɔgɔ minnu dɔn i delila k'u mankan mɛn video kirikara kɛ la u delila k'u mankan mɛn bezi nɔfɛ mais bi fo karamɔgɔ bɛ kɔrɔtɔ kutuba ka sigi ala ni bezi nɔfɛ kilasi jalanw ka tila k'a filmer i bɛ t'a sɔrɔ climatiseur belebeleba b'u kɔfɛ o tɛ ka sumaya ɲini i bɛ k'an kilasi sumaya b'i kɔfɛ o tuma an ka bɔ yen na fɔ karamɔgɔ ye ko n t'a dabila bi karamɔgɔ min y'a fɔ mhm. n kan tɛ karamɔgɔ bɛɛ ma dɛ karamɔgɔ min y'a fɔ a fa ye n t'a dabila bi n t'a dabila sini mhm. wa sinikɛnɛ n m'a kɛcogo dɔn n bɛ silipu don dɔ la k'a tourner An ka tɛmɛ ni question ye. Kilaba too. Wɛ. Kiladen so. Lafiya b'a la. A Dalo. Ok ko mun na i ma ee Petit Guimba soutenir a ka ee kasara min y'a sɔrɔ kɔsani in na?
Kasara mun ye Petit Guimba sɔrɔ a? Unhun. Petit Guimba ye ne frère de bi ko tɛ depuis na kuma Yɛlɛbugu la. C'est quelqu'un qui est bien n delila ka n da don a kuma la ka tɛmɛ. Unhun. I tɛ se k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ soute soutenir ni bɛɛ tɛ ko i ka taa a tigi fɛ ka foto ta sɔrɔ i taara a fɛ yen ka fɛnw mhm. ala barika la ne tɛna kuma mhm. mais Petit Guimba ne cɛ ani mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a dɔn k'a fɔ ne ye Petit Guimba suteni u b'a suteni mɔgɔ i bɛ se ka taa bɔ mɔgɔ ye mhm. mɔgɔ i bɛ se ka fɛn dɔ kɛ mɔgɔ ye ka sɔrɔ i ma yaala rezo sosiyo sanfɛ ou i ma yaala k'a foto pibiliye da donna ta a bɔra ta an to olu ni anw tɛmɛna olu niwo ninnu kan olu ye tɔgɔ ɲini viw de anw t'olu fili n'i bɛ mɔgɔ suteni i b'a suteni dulɛri kan i b'a suteni fɛn bɛɛ kan kuwa i m'a faamu wa ŋaniya ye wasa kɛ kuwa mais dɔw bɛ se ka Petit Guimba ɲininka ko esike kilaba delila ka i suteni ubiyɛn a ma i suteni ne y'o de fɔ mɔgɔ ye Petit Guimba ne ta c'est pas d'aujourd'hui quoi bi ko tɛ quoi depuis n taara n bɛ mugan sɔrɔ n yɛrɛ ale de tun bɛ waa fila di ne ma o de kama n'i ye mɔgɔw ye kuma mugu b'a la i ye yakutu ko a ye Petit Guimba yɔrɔ non mais maliyɛn kuma ka di maliyɛn ye trop maliyɛn bɛ se kuma la kojugu maliyɛn bɛ se kuma nugulennin fɔ la ka kuma nin dilan a ka di maliyɛn ye kojugu i ma n faamu wa n bɛ ka fɛ ka mun f'i ɲɛna olu ko ninnu tan tɛ ne bolo ne t'olu niwo ninnu na tuguni quoi mami mami an bɔr'olu kanaliw kɔnɔ mɔgɔ juguya bɛ sɔn ka mɔgɔw mɔgɔw hɛni ni fɛn ninnu minɛ Mami ne yɛrɛ mana mɔgɔ hɛni minɛ ala bɛ ne yɛrɛ hɛni minɛ mami ne sera niwo mun na bi e t'a dɔn ala ma ne se gansan i bɛ mɔgɔ caman mankan mɛn barika bɛ n na barika bɛ n na maliyɛn bɛɛ kɛra barikatigi den maliyɛn bɛɛ ba ka ɲi bɛɛ wuli mun mana wuli k'i jɔ a fɛ ba ka ɲi barika bɛ n na n bɛ waso olu tɛ mami barika bɛ maa mun kɔ ani i ye barikatigi den a bɛ dɔn i ye ɲɛna fɛ k'a sɔrɔ a ma dɔn k'a fɔ k'i ba ye fɛn dɔ ye so a ma se k'a fɔ maliyɛn kelen ni fila mana kɛlɛ n ba ka ɲi n'i ba ye n fa ka ɲi n'i fa ye maliyɛn yɛrɛ y'o k'i ba ka ɲi ni n ba kɛ dalagɛsɛ ye aw t'aw baw to u ka lafiya n'i ba ye cɛkɔrɔba bonya a ma se k'a kuma kɛ o a bɛ dɔn i ye ɲɛna fɛ a bɛ dɔn i ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ taabolo an'i ka parikuru fɛ mami an ka b'o kuma kɔnɔ an ka taa yɔrɔ wɛrɛ ko mun na i y'o ye i bɛ nɛni na i ka komedi kɔnɔna la n ma bɔ k'o de kuma fɔ ne dɔnna ni vili ne dɔnna ni viligɛri vili ne dɔnna ni cɛkɔrɔba viligɛriw de ne bɛ cɛkɔrɔbaw de ladege ka caya mhm. cɛkɔrɔba viligɛri ne dɔnna n'o ye n y'o de f'i ye ne bɛ continuer ka dɔn n'o ye n ka wari bɛ sɔrɔ n'o ye fosi t'a to n k'a bila n t'a bila bi n t'a bila sini wala ni mɔgɔ min y'a question poser a f'a ye mhm. ko nɛni tɛ dɛ kuma la n bɛ maloya dɔw ma parce que chef de famille dɔw denw bɛ n lajɛ mhm. ko ne ko wagati dɔ kun kɛra ne delila ka nɛni kɛ o mɛ chef de famille caman wele o de kama sisan n ka nɛni bɛɛ batara den tan tan tan tan tan ale ka fɔ olu kun ye Claba fɔlama ye mɛ ni ne ka komedi la i b'a dɔn bi amélioration badenba kɛra parce que a ye caman bɔ nɛni barika la ko ne ka komedi foyi kun tɛ n'i ba cɛ tɛ mun na i t'a sɔrɔ nɛni b'a la n y'a dabila mun kama parce que chef de famille caman bɛ yen n'u denmisɛnnin fitininw bɛ ne suivre kojugu ne ye exemple de denmisɛnninw ma o de kama n y'a diminuer i ka bugɔliko in don bugɔliko o ye dakan de ye u ye n baara n'a ye de ko n bonna n'a ye de
cogo di n ba e ma bugɔ n ba sinamuso yan'a ka sa a ye n bon de n bonna ni bugɔli de ne yɛrɛ de bɛ ten na hali ne fa de b'a bugɔ n'a fɔra k'a bugɔ n bɛ to k'a bugɔ a kɔ la i n'a fɔ k'a to tulonkɛ la a ba musa b'a dɔn papu bɛɛ b'a dɔn hali wɔlɔ b'a dɔn
non mabɔli tɛ mami e kɔni b'a dɔn kɔni ne e e bugɔliko dama e e bugɔliko dama min kɛ ne b'a da dɔn ɔ ne ye bugɔliko joli kɛ f'i ko ala kama kana to ka n bugɔ n'an bɛ tournage kɛ e yɛrɛ dun tɛ sɔn bugɔli ma aa n'i ye scénario dilan ne de bɛna bugɔ ne b'a scénario falen k'a k'i ta ye u b'a dɔn na o so n'u taara u bɛ taa scénario de dilan ko pour que ka ne bugɔ n'u nana n'a ye n b'a falen e bɛ mɔgɔw bugɔ mais ɔhɔn ne b'o de kɛ mais ne tɛ bugɔ dɛ ayi i bɛ chef bugɔ cogo di un chef n'est pas un chiffon ah ça c'est clair bon ok ko donc k'i b'i ka nin voyage baden ninnu bɛɛ kɛ ko mun na i tɛ taa ni wɔlɔ y'i fɛ

kuma b'a yira n na kana décourager continue n bɛ taa tuguni n bɛ jɛ ne tun bɛ dɔ tɔgɔ fɔ ko salifu keyita fo Philadelphie mhm. i ye n faamu mhm. o de ye invitation ci ne ma ne ye visa sɔrɔ wa ne ka visa ditora a dira k'a yira k'a fɔ c'est pas un visa que tu peux travailler avec ça mais c'est un visa de congé

ne ka mɔgɔ fosi tɛ ko ne bɛ se ka n ka tagali wusaya u ma jamais wa maliyɛnw b'u to nin na u b'i n'i ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na n'u t'a ɲɛdɔn u b'a bila ɲɔgɔn na maliyɛn ala k'aw to mɔgɔ la mɔgɔ ala k'aw to mɔgɔ bila ɲɔgɔn na la ne ta walayi aw tɛna ne ni n taw bila ɲɔgɔn na ala k'aw to nin vie in na ye maliyɛn bɛ se k'i ka baara yɛrɛ bɛɛ ban dɔrɔn k'i sigi k'i bɛ taa voyage k'i taa ni karisa ye karisa bɛ taa ten de ɔ komi i bɛ ambassade yɔrɔ taa ka visa labɔ i k'a d'a ma mais ko ne ni sima ye ok ɔ i ni mali rappeurw ka relation bɛ cogo di k'i bɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidala de ye ayi n bɛ fɛ ka kɛ sokufɔla de mun y'a question poser ko n bɛ ko n bɛ fɛ ka kɛ soku ko n bɛ fɛ ka soku de fɔ awɔ mami farafin bɛɛ ta don e ɲɛ b'a la mɔgɔ bɛ dɔnkili da la a dɛsɛra ko sa na o na o bɛ ka imposer n'a ka dɔnkili ye i ni b'o fana kan tuguni ko f'i t'o kɛ dɔrɔn ko n'i bɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidala ye mun de tun tɛ dɔnkili da ka kɔrɔ wa i m'a da mais ne y'a da sa mun b'a la foyi t'a la n man ka da kɛ n ka da n ka dɔnkili man di yan A ka- n ka dɔnkili joli visibilité ka ɲi ni dɔnkilidalabaw yɛrɛ ta ye ne bɛ visibilité min sɔrɔ e ɲɛ bɛ mali artiste jumɛn na min b'a sɔrɔ i ka angilɛ fɔ in yɛrɛ

mun wulila la bi ci ye bi ci ye i b'o dɔn a tɛ taa ka diɲɛ wuli hee e ala e ala mami ɲinɛna tɔ kɔ mami ɲinɛna tɔ kɔ e ala n'i tɛ n fɛ fuck you a gara lɛrɛ du si ye yɔrɔ e nɔ ɲinɛna ko ye e ala voilà ɛ mami ne ka dɔnkili filɛ nin ye ne ni mayimuna sumunu ka son un mois kɔnɔ deux millions de vues e ye mali artiste jumɛn ye min delila k'a kɛ diɲɛnatigɛ yɛrɛ kɔnɔ komi u ko ko porno vidéo k'u bɛ vidéo min kɛ k'o ye porno k'o bɛ millions de vues sɔrɔ mais ne mayimuna sumunu ka son a son kɛra deux millions de vues ye en de en un mois mali artiste jumɛn la o kɛ un mois kɔnɔ ka deux millions de vues kɛ mais o bɛɛ la ko tɛ respect tɛ dɛ artiste tɔw ka kan ka na sujuru de bin dɛ forcé tiɲɛ parce que ala m'a kɛ cɛnin ye gansan quoi est ce que cɛnin ma ci mali art ma est ce que cɛnin ma ci mali comédie ma cɛnin ye ciden de ye mais mɔgɔw t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka cogo di 5 ans kɔnɔ ta ka fɛn bɛɛ yuguba k'a jɔ visibilité tɛ yen i bɛ ka fɛn bɛɛ record bɛɛ bati mais n'i ye dɔw ye ka taa manajalani ni yirikuruninw di n bɛ yɛlɛ de youtube y'a bɔ amerika ka n'a di ne ma foyi a gulonnen filɛ n ka so kɔnɔ n ka trophée awɔ
tiɲɛ yɛrɛ la i kan ka féliciter mali tɛ se ka mɔgɔ encourager de u b'o mɔgɔ encourager u kɔnɔ de u bɛ jɔn u yɛrɛ b'u ta mun ye a jɔnkala a n'a ka ko bɛɛ jɔnkala tɛ i b'a bɔ i da de k'a fɔ ou bien ne b'aw lagosi tɛmɛ ni question ye ok fɔlɔ ni kaliburu mɔgɔw tun bɛ collaborer ka caya an mɔgɔ duo ye mais sisan aw sumayalen don mun bɛ aw ɲɔgɔn cɛ aa u taara fɛn dɔ fana don yan a maliyɛn non tu sais ma i b'a dɔn kaliburu mɔgɔw bɛɛ ye mɔgɔ wɛrɛw de ne bolo quoi u bɛ i n'a fɔ ne balimaw ne frèrew de quoi mhm. ne ka dɔnkilida yɛrɛ mɔgɔ ka ne encourager la kaliburu mɔgɔw de y'a kɛ mhm. ne ko ka di bilaki ne kun ko ka di bilaki de kojugu mhm. ne ni bilaki de fɔlɔ ye ɲɔgɔn dɔn après don la n sigilen n ye zi wele n bɛ fɛ ka n'a ka mɔgɔ ka dɔnkili la zi ma problème foyi don a la a ko mais la maison c'est chez toi i m'a faamu gc b'i n'a fɔ i ka so de waati jumɛn ka d'aw ka featuring kɛ n ko sisan de ka di a ko sisan de ka di jɔn k'u wele n'u y'a sɔrɔ u prêt la hali n'u ma prêt tilaba m'u wele u bɛ prêt a ye bg wele bg nana ka layi wele layi nana ka bilaki wele su bɛɛ ka featuring kɛ ka ban o sɔn de kɛra e sigi i b'a dɔn tilaba ye laloma den ye jɔnku da bɛɛ gosi min kɛra i la i b'a dɔn tilaba ye confirmé c'était au futur c'était au présent ghetto kɔnɔ to ko ye don duuru ye jɔnkun da jɔnkun da o bɔlen kɔfɛ n fɛ n fɛ mɔgɔw wulila tuguni ko cɛ ko sɔn in jara n ko mais pourquoi pas i n'u tɛ filanan kɛ o y'a sɔrɔ refrain dɔ tun dilannen b'u bolo bɛn ni zɛn min fara duuru naani ye bɛn ni zɛn o y'a sɔrɔ a refrain ni layijo ni bilaki ni bg tun y'a dilan u nana dɔrɔn u ka refrain tun bɛna don album de la ko mais tilaba nin de ka di don kɔnɔ an b'a kɛ nin ye dɔrɔn u y'o fana bɔ an y'o fana kɛ ko jan n y'a kɛ n y'a clip kɛ c'est comme un frère à moi u ka mɔgɔ ɲumanya de bɛ se ma ne yɛrɛ ka mɔgɔ ɲumanya de bɛ s'u ma ne ninnu ni y'an faratɔla ye ne ninnu an bɛ ɲɔgɔn suguya kɛ peut-être ne bɛ sɔn k'u bɛɛ suguya k'u bɛ sɔn ka ne ta non ne de b'a kɛ big up à kaliburu 27 an bɛ ɲɔgɔn bolo k'i ka style ninnu k'i b'i ka style ninnu kɛ cogo di

i b'a fɔ k'i ka fɔnɔ kan i t'a sɔrɔ dɔw nɔgɔlen don gesilen don parfum u tɛ parfum fiyɛ aritisi yɛrɛ mana kɛ k'i tɛ se ka parfum fiyɛ i gesilen don i nɔgɔlen don dɔw i aritisi dɔw n'i y'u yɛrɛ jɔlen bilahi i bɛ ala kali ko ɲamanton quoi senw bilennen don i t'a sɔrɔ samara nɔgɔlen don c'est dégoûtant quoi n bɛ mun fɔ mali aritisiw ye il est temps aritisi dennin t'a la aritisi kɔrɔba t'a la i da to k'i da ko
o ma dɔ dakasa delila ka k'e kan ne k'o de f'i ye o ne tɛ kuma foyi fɔ gansan o caman de dakasa bɛ bɔ mami i b'a las'u ma ko kilaba ko u ka to k'u da k'u ka fini ɲɛnama ni samara ɲɛnamaw don mami moyen ko tɛ quoi mami depuis ne ma nin sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔrɔmɛ duurunin b'i bolo dɛ mais a ko ka jɛ i b'a ye dɔrɔmɛ duuru fɛnnin bɛ n'i y'a ko ka jɛ i b'a ye k'a fɔ i yɛrɛ bɛ labɛn a kɔrɔ quoi mais aritisiw de bɛ bajan bila yaala la namiyaw la yɔrɔ ni ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ c'est pas bon i bɛ sɔn aritisi f'i k'a dɔn k'a fɔ e de ye roi ye n man ka don bɛɛ fɛ yen n man ka taa bɛɛ fɛ yen un artiste c'est comme ça n tɛ taa n'a tɛ asura tigi ani double seven tigi ani kɔlɔn siribe olu ye n ka mɔgɔ de wa n tɛ taa n'u u bɛ mɔgɔ ci ma di mami ne tɛ taa faama tɛ ne bolo dɛ n'a bɔra olu saba la k'a fɔ ko ne de filɛ nin faamaw ka da la a donna tan a bɔra tan non non i ka misɛnmani a garidi i kun ne ka fitini min bolo a bɛ n bɔ i bɛ da clim kɔnɔ ne bɛ da kɔrɔ i bɛ télé duman la i bɛ télé i bɛ da lit duman kan i bɛ da lit duman kan i bɛ mobili duman kɔnɔ i bɛ da mobili duman kɔnɔ i bɛ mobili falen i bɛ mobili falen n bɛ taa mun k'i fɛ yen je n'ai pas besoin i ka miliyari a to i kun ne ka un million ou bien ne ka wa wa binaani bɛ ne bolo n b'a to n yɛrɛ kun ne b'o dignité fɛ n ka taa n ka dignité feere e ka so kolon den kɔnɔ ou bien e ka manamana kokɛyɔrɔ la
ok n y'a mɛn ko i ni aritisi jumɛn de tɛna collaborer diɲɛ in kɔnɔ bilen
mali aritisi min tɛna collaborer diɲɛ kɔnɔ est-ce que o bɛ yen n'i sera ne ma n'i ye mɔgɔ ye i ne bɛ collaborer mais n'i sera ne ma k'a jira k'a fɔ i nana hypocrite la i ne tɛ se ka collaborer fo ka diɲɛ wuli n t'o mɔgɔ ye moi je suis pas méchant tu sais mami ne bɛ kuma baw de fɔ mais je suis pas méchant au l'intérieur yɛrɛ bɛ o dɔn ne la ne ye mɔgɔ min n'a kɛra la sansan n b'a fɔ sansan n'a tɛmɛna a tɛmɛna je suis pas de genre de personne min bɛ fɛn to a kɔnɔ non ne ye mɔgɔ min sansan ko de ka di ne ye quoi n'i nana ne fɛ n'i bɛ fɛ ka baara kɛ ne i bɛ ne nɛgɛn cogo de bɛ yen k'a fɔ i bɛna k'i bɛna ne filati ye non ne yɛrɛ kɛlen don ka n yɛrɛ filati fɔlɔ e tɛ se ka k'i bɛna ne filati o kɔrɔ n bɛ fɛ an ka nin kɛ ok n b'a lajɛ n b'a jateminɛ n'an bɛ se ka kɛ n'an b'a jateminɛ n'i ka baara kɛ cogo bɛ cogo an bɛ baara kɛ ten mami ne bɛ se ka collaborer ni bɛɛ ye i n'a fɔ n tɛ se ka collaborer ni bɛɛ fana ye parce que mɔgɔ ni bɛɛ tɛ se ka jɛ i n'a fɔ mɔgɔ ni bɛɛ fana mɔgɔ ni mɔgɔ ni bɛɛ tɛ se ka jɛ diɲɛ kɔnɔ quoi n'i ni bɛɛ jɛla a b'i kunna c'est qu'i tɛ mɔgɔ ɲɛnama de mɔgɔ tɛ se ka kɛ bɛɛ fɛ quoi mɔgɔ tɛ se ka tugu bɛɛ kɔ e ye mun danfɛn suguya ye

Eh, i ka sponsor de don wa i ka partenaire de don wa ou i ni te asura yɛrɛ relation concrète bɛ i ni te asura mɔgɔw cɛ te asura ka jugu ni ne ka famille ye mais ne bɛ te asura publicité fɔlɔ min kɛ don min na kadi yɛrɛ don a ye ne ko kadi ne bɛ te asura publicité fɔlɔ min kɛ taa fo n bɛ taa cɛ minɛ k'a datugu te kama n'a ye te bɔ mais o don y'a sɔrɔ moto moto kolo a tun tɛ ne bolo te asura tigi ye ne weele dɔrɔn n ka cinq cent mille francs bila ka na ni moto kura kelen jakarta kura an bɔrɔla ni taara ni taara falen falen mobili la dɔrɔn sisan mobili mobiliw bɛ diyan nɔ n bɛ taa ameriki a jɔlen ni n ka ameriki taga fɛnw ye n bɛ taa ameriki a jɔlen ni n ka fɛn caman ye i n'a fɔ Double Seven tigi fana jɔlen ni n ka fɛn caman ye asura ye ne bolo i b'a fɔ ni i bɛ ni dɔn wa ni mami ne kanu k'e ni di asura kama
John ne kanu ka n yɛrɛ ni di ka ni di e e ne k'an fila ni di asura kama i kelen ta di mami asura tigi den n'a ka ni ko sirilen e kɛrɛ la n bɛ e ni di a kama
i ka i bɛ mun ni mun de kɛ i ka journée kɔnɔ n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la i bɛ mun de k'i ka journée bɛɛ kɔnɔna na i ka quotidien ne ka quotidien ni n wulila journée kɔnɔ le soir n bɛna sport kɛyɔrɔ la total gym après total gym i b'a dɔn ni sport kɛ i kɔnɔ bɛ magaya après taa ɲɛgɛn fɛ n bɛ bo kɛ après ni n ye bo kɛ après après ça n bɛna sigi n bɛ sɔrili ba ko kelen kɛ n ka ɲamaku ji ni n y'o min n bɛ sigi n bɛ tele lajɛ après tele o y'a sɔrɔ musa sigira a bɛ te wuli la a ko ni est ce que musa tɛ ka te wuli la ye musa ne ka te musa ɲɛɲinini de don te baarada kunna mɔgɔ se n'a ye te yɛrɛ la i m'a faamu wa musa bɛ te wuli après te wuli i bɛ taa sɔrɔ n bɛ se ka bɔ n bɛ yaala a banna ne ka journée in dɔrɔn de après le après ni n wulila ka bɔ sunɔgɔ la dɔrɔn n bɛ taa n bɛ taa sport la après sport lafiya après lafiya tele lajɛ kɛ après tele lajɛ kɛ n bɛ taa yala après yala dɔɔni n bɛ taa n terikɛ dɔw fɛ balabu gɛrɛn na après ça je retourne à la maison n bɛ révision misɛnnin ni fɛnw kɛ quoi ka répétition kɛ donc an y'i ka film dɔ ye réseaux sociaux sanfɛ fo séquence séquence dɔ ta n b'a dafa n b'a dafa donc a film y'a idée bɔ min a idée n y'a yɔrɔ a idée bɔra jumɛn n yɛrɛ y'a imaginer n yɛrɛ la dɔrɔn sisan bluffeurw bɛ cogo min na n ka gamu don quoi n yɛrɛ de sigi ka idée bɛɛ sɛbɛn k'a ban pewu a tɔ yɛrɛ ye épisode fila o ma bila fɔlɔ e de y'a français sɛbɛn dɔ m'e dɛmɛ a français ne tɛ français bɛɛ b'a dɔn ko ne tɛ tubabu kan mɛn mami fo n'i yɛrɛ kɛ kalabanci ye e b'a dɔn ne kɔntina n'o sɛbɛn mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ don o don ko tilaba ka faux français ko a donna ta a bɔra ta mais o bɛɛ la e b'a kɛ ne ɲini ko la e kɔni ne kɔni m'a sɛbɛn sa mami
idée bɔra de la ma banna idée kɔni bɔra e kɔni b'o kɔni dɔn cerveau cerveau bilennen de bɛ ne la Alors i ni Mayimuna ka collaboration kɛra cogo di i ni Mayimuna ye ɲɔgɔn dɔn jusqu'à ce que i ka dɔnkili yee Mayimuna c'est un petit sœur à moi

n ko bibi na n'i y'a ta k'a lajɛ n ko cɛkɔrɔba ni cɛkɔrɔba furu caman kɛlen ka musomaninw degun bi n'a sɔrɔ ne kɔni tun bɛ furu fɛ ne ka furu kɛra n bolo nisɔndiya ko ne kɔni n ko mais pourquoi i tɛ musomanin dɔ ta kɛ dan ye miiri don n ko non ko wasolon diyo don n ko mayimuna sumunu bɛ ɲa o y'a sɔrɔ n y'a ka mɔgɔya ne bɛ na min mɔgɔya n taara dɔrɔn n y'a a wele ne y'a wele dɔrɔn n m'a sɔrɔ i misali caman ne wele e kɔrɔkɛ yafa n ma i b'a dɔn c'est une fille très sympa i y'a fɔ an ka kɔrɔkɛ jɔ n ko o k'i préparer tile fila an bɛna diyo dɔ kɛ n ko problème t'a la an bɔra dɔ tile fila ne a n'a ka manajɛ ne y'a ka a wele u ye a n'a ka manajɛ ne sɔrɔ lafiyabugu an taara studio la an taara studio la an ye son kɛ son dugusɛjɛ son dugusɛjɛ dɔrɔn an ye clip kɛ yɔrɔ ne ka clip tɛ temps ta temps tɛ ne bolo ne bɛ son kɛ dɔrɔn ne bɛ clip kɛ son tacogo filɛ nin ye tiɲɛ la réussi la i ma ok ee i bɛ gurupu la ou bien i ka gurupu ko bɛ cogo di ni yɛlɛbugu mɔgɔw ka ko bɛ cogo di ne bɛ sa yɛlɛbugu la n y'o fɔ bɛɛ ye koman c'est mon chef il restera toujours c'est mon il restera toujours mon chef tɔw taara ko ala ka se n'u ɲuman ye anw bɛ sa yɔrɔ in na yen a bɛ sa yɛlɛbugu wala ne bɛ sa yen hali ni bɛɛ taara ne kelen bɛ to yen bɛɛ bɛ se ka taa n b'a ta ka da n kɔ la tɔw ma taa u taara o olu taara ne ma fɔrɔme ka na n ma tɛmɛ olu yɛrɛ la minnu taara pinw
I don't know k'a yira k'a fɔ cɛ bɛ se a ka baara la toujours n'i y'a n'i taara a bɛ mɔgɔ wɛrɛ fɔrɔme mun mun ka ɲi n'i ye oh, segu kana cɛ juguya koman jabatɛ big up à toi mon maître ne bɔra kuma kɔnɔ ok
e bɛ se ka aw pilasi fɔ mali edikasɔn na
mali edikasɔn mhm. vraiment mali edikasɔn de tiɲɛna trop mhm. i b'a lakɔsi n'i ye video video kɛ ni edikasɔn b'a kɔnɔ mɔgɔ t'a fɛ u t'a fɛ koyi ka video an yɛrɛ bɛ taa question kɛ ka question kɛ silamɛ question u t'a lajɛ u mago t'o la f'i k'a fɔ de ko ku joli ka di e ye f'i k'a fɔ de ko wayi ko mɛtiri joli bɛ e bɔ fo e yɛrɛ b'i tɛgɛ kɛ tan kuma dɔ la ko ala ko tan ka di e ni i ka den tɔ kelen dɔ ye fo k'aw tɛgɛ kɛ tan cɛ ma aw fana sera sabali ye cɛ ye mɛtiri joli bɛ k'i tɛgɛ kɛ tan aw fana maliyɛn b'o vulgaire dɔrɔn de fɛ i b'a dɔn n'i ma vulgaire yɛrɛ kɛ maliyɛn t'i ka fɛn ta il faut être vulgaire o de ka di maliyɛn mali éducation tiɲɛna a mɛnna a lakɔlɔsi hali dɔnkili bɛ sanga sɔrɔ f'i ka kɛ zumiko kuma muruko kumaw ni fɛnw hali n'anw ye éducation video kɛ maliyɛnw t'a fɛ n'i y'i ka bazi kɛ éducation video ye n'i ma sa ala kana barika dɔ i bɛ sa kɔngɔ la mais en tant qu'i bɛ ka bobarabaw ta i bɛ ka komedi dumanw kɛ n'u ye mɔgɔ bɛ taa lajɛ n'u ma taa lajɛ dɔwɛrɛ kama tellement que aujourd'hui les gens sont tellement pervers bɛɛ bɛ taa lajɛ n'u yɛrɛ de ye muso ye video la dɔrɔn f'u bɛ cɛw cɛw ka taa filɛ ne ka youtube lajɛ presque 400 000 abonnés afiriki afiriki afiriki tubabukan bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ presque ne kɔni m'a ye fɔlɔ n m'a fɔ k'a tɛ yen mais comédien fosi tɛ yen k'i ka youtube bɛ ne ta kan 400 000 abonnés mun y'a se ma baara u bɛ bobara ko kuma min na an t'a fɛ dɛ an y'a dɔn ta bɔ olu ka taa fɛ bɛ bobara a ye continuer ka taa bobara la halisa kuraw bɛ na inchallah bobara kuraw bɛ na o bɛ na meilleur recrutement la dɛ muso bobarabaw mami u bɛ t'i fɛ yen tournage muso bobarabaw tournage i b'i ka nimoro fɔ u b'i wele ok donc problème ni a critère ye jumɛn ye min critère ye falenba dɔrɔn poto patalenba ninnu i delila ka min ta kɛ salon kɔnɔ tantɔ fo min bɛ ka yɔrɔ dɔ si ça fait y'o ye n y'a ye kɛ ɔ e yɛrɛ m'a caman tourner nɔfɛ an ka taa ni kuma ye ni kuma jumɛn cɛ jugu den ok ko eh, ni 35 milliards yɔrɔ tɛ wari di ne n'o proposé la k'e ka comédie dabila pewu i bɛ sɔn 35 milliards ne t'o dabila o ne y'o dabila o ye ka ne ka fanw ɲɛnafin de o e t'a dɔn ko claba t'a yɛrɛ bolo tuguni wa 35 milliards tɛ dɛ hali ni diɲɛ wari bɛ cɛ ka di ne ma ari ka di ne domɛni mun na hali ni diɲɛ wari bɛ cɛ ka di ne ma ne t'a dabila parce que fo ne ka f'i ka oublier ko ne fana bɛ mɔgɔ dɔw de la ɲɛnajɛ ne y'o 35 milliards minɛ fan dɔw de bɛ minnu dalen bɛ ne kɔfɛ u bɛ sa ɲɛnafin na u bɛ sa kunnadali la mali la i ye claba kanu a filɛ ni wari na sa i ban ka komedi kɛ a y'aw bɛɛ trahi u b'a fɔ o t'a fɔ 35 miliyari tɛ a f'a tigi k'a ka 35 miliyari k'a ka don a findiya la ko mago t'a la ok e bɛ se k'i avis di mali findiya e ye findiya in bɔ a la dɛ awɔ e bɛ se k'i findiya in nɛni e bɛ se k'i n ye e bɛ se k'i hakili di mali komedi kan sisanlama quoi mali mali komedi sisanlama mali komedi la anw ye mali se niveau la mali komedi commencé parce que bi n'i y'a ta k'a lajɛ réseaux sociaux kan fadenya bɛ mali komedi la o de ka di mali komedi la parce que hadamaden n'i tɛ kɛlɛ dɔrɔn hali i ka sa i m'a ye kante bɛ video bila cogo ne b'a bila ten an bɛɛ b'a bila ni kante kura bila ne y'a ne b'a bila ne kura bila kante b'a bila e m'a ye bi mali komedi an tɛmɛna an tɛmɛna sous région ninnu caman na mhm. an ni côte d'ivoire de bɛ se k'a fɔ sisan mhm. parce que acteur baw bɛ yen kɔnte sous région tɔ ninnu olu bɛɛ b'a dɔn ko bi ko mali bɛ sanfɛ mun y'o kɛ parce que claba ye de retour depuis ne na mali komedi la ne de ye fadenya don a la fadenya tun t'a la o kɔni fɔlɔ mali komedi tun bɛ kɛ ten dɔrɔn i bɛ taa n'i yɛrɛ mais mali komedi ka ampleur nasugu dɔw sɔrɔ miliyɔn de vues fasugu dɔ kɛ youtube ka miliyɔn de vues fasugu eh, fɛn mi, eh, youtube ka aimé ka se certain niveau anw de nana n'a ye ne de nalen tension don mali komedi kɔni mali komedi tension tun t'a la mais bi mali komedi bi a bilama i sigi k'a lajɛ presque ni Côte d'Ivoire tɛ sous-région fosi tɛ min bɛ se ka gɛrɛ mali la presque mali tɛmɛna a bɛɛ la parce que fadenya nana don a la baara nana don a la parce que n'i ma baara kɛ ne bɛ baara don i kɔnɔ parce que ne tɛna a dabila dabila yɛrɛ man di an ka taa dɔrɔn
Claba a dano ko ne e y'i yɛrɛ jɔ duwalen kɔrɔ sisan ka to k'i yɛrɛ filɛ e bɛ mun de ka di e yɛrɛ la
N'i ye yɛrɛ n'i ye yɛrɛ mun ne ka di i yɛrɛ la mun ka di ne ne yɛrɛ la
mami i ka question ninnu e b'o dɔn jumɛn Claba arrête ça mami e ne ye jɔko joli kɛ dugalen kɔrɔ kana tigɛ dɛ ayi dɛ ayi ayi dɛ ayi e b'o dɔn wala e b'a dɔn e b'a dɔn ne ye jɔ dugalen kɔrɔ fɛn min ka di ni fɛn bɛɛ y'i yɛrɛ la e b'o dɔn jumɛn e yɛrɛ la quoi e b'a e mais e t'a dɔn a
e t'a dɔn a fɛn jumɛn ka di ok exemple mami fɛn jumɛn ka di Claba la fɛn Claba a lɛgɛ ka ye mami fɛn jumɛn ka di awɔ lɛ ka awɔ komi i bɛ ka kuma mami lɛgɛ ka ye mami fɛn jumɛn ka di Claba la e ni fɛn bɛɛ nkalon tɛ tigɛ dɛ n bɛ nkalon n bɛ sanpɛrɛn jigin nkalon tigɛla kan dɛ ɔhɔn.
Claba i sigilen mana na a mɔdɛli.
kaburu bɛ k'a lajɛ e mami b'a dɔn ne b'a dɔn fɛn min ka di ne yɛrɛ la ni fɛn bɛɛ e yɛrɛ b'o dɔn a ma se an k'o dɔw fɔ sa an k'o dɔw to i yɛrɛ b'a dɔn déjà i bɛ résultat di mɔgɔw ma i tɛ kunkolo siɲɛ la nin ye i b'a dɔn Claba ne to yen ɔ k'i ka joueur préféré ye jɔn ye joueur préféré jumɛn balontan na Thierry Henry

e bolo n'a fɔra ko star o kɔrɔ k'i ye star ye mami ne ma deli ka kɛ star ye o mami n'a b'i kunna k'i ye star ye i bɛ fili kojugu mhm. mami n'a hadamaden y'a bil'i kunna k'i kɛra star ye dɔrɔn i ka jɛnatigɛ bafouéra ka ban il faut k'i ye sa i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ tuguni parce que ça y est dans ton mémoire k'i kɛra star ye star bɛ se ka mun kɛ tuguni a bɛ mɔgɔw t'u ka kule ne tɛ star ye ne ni bɛɛ ye kelen ye o de kama mami ne bɛ baara kɛ pour que ka kɛ star ye parce que Koman delila k'a fɔ ne ɲɛna k'a bil'i kunna quand tu es connu n'i dɔnna à cent pour cent a k'i n'a fɔ i bɛ dix pour cent i n'a fɔ i ma dɔn fɔlɔ wa idée de bɛ ne kunna n bɛ baara kɛ n'o idée de ne ma kɛ star ye fɔlɔ n bɛ k'a ɲini de ka kɛ star ye
i n'i ka fan dɔ delila ka kɛ ɲɔgɔn fɛ
Fana sugu jumɛn ye minnu muso dɔ k'i wele ko ka Klaba i ka ko de ka di ne ye donc a tora baro la fo ka na kɛ fɛn bɔra kɔnɔ
non ma deli ka kɛ e ala ni kira cɛ ne ɲininkala ka ye min ma n k'a ma deli ka kɛ ne ni n ka fani bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di n'i ko k'i bɛ ne fɛ ne b'a fɔ n ko vraiment n ko merci beaucoup ala ka to ne yɛrɛ b'i fɛ ka bɔ ne sira ne b'a yira i la k'a fɔ o fɛn tɛ

donc n tɛna n'i y'o bila o b'a suɲɛ i b'a dɔn rappeurw bɛ flow suɲɛ san trop sɛgɛnba de bɛ rappeurw la sisan u bɛ n ka flow suɲɛ n tɛna n'o kɛ ok ex joli b'i bolo
ex ex kelen de bɛ ne bolo ne ni min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an séparé la mais ne tɛ sunkuru tigɛ kosɛbɛ e b'o dɔn ne la

a ka di ka se filimu caman na n'ala n'a kira jɛra n'a ye projet caman bɛ n bolo projet minnu bɛ nalen dɔnkiliw b'o la fɛn caman b'o la n'ala sɔnna hali ni seli tɛmɛna n bɛna kura di fanuw ma parce que ne y'a fɔ n ka fanuw ɲɛna n ko en douze mois n bɛ douze clips d'u ma chaque mois n bɛ clip kelen chaque mois n bɛ clip kelen di n ka fanuw ma son dɔnkili n'a clip chaque mois
O bɛna kɛ ne ka jugu arata deux mille vingt-deux wa nin yɛrɛ deux mille vingt et un n y'a daminɛ o ma mun ninnu bɛɛ ta b'o kɔnɔna la chaque mois un clip n b'a d'u ma wa surprise bɛ nali fana donc i bɛ se ka wele welekan jumɛn bila ka fan alisa k' an alisa ka i ne ka fan tɛna ne tɛmɛna encouragement ninnu kan olu ye den ni mɔgɔ minnu y'a daminɛ sisan de fa de ne ka fan ye ne encourager ni ne bɔlen ka se fo Amérique c'est fan ka encouragement de don

ko bi ka Klaba ye cɛ ma ala dugu wulila mais an tɛna se ka dugu foyi wuli ne ye mamu de mamu ye dugu wuli an tɛna se ka dugu wuli ten ok hmm.
bɔrɛsi kanubagaw ni ne kun ye Klaba ka interview ye a kuma la dɛ a yɛrɛ y'a ta kɛ ne la mais ne tɛ kuma an b'an ta ɲɛna kamera kɔfɛ